ee igbo wu igbo ndewone ee ana m asị chi bọrọ afọ ya bọkwara anyị nkwọ bọrọ anyị eke bọrọ anyị orie bọrọ anyị afọ udo ka anyị chọrọ ya la ịhụnanya na ọganihu ana m asị ụwa dịkwara unu mma ebe ọ bụla unu nọ ụmụ igbo ndị nwe m na ndị m nwe ee ana m asị nke ọbụla onye ọbụla jisiri ike chie ya zere ee abịala m ọzọ taa ọ nwanne unu nwoke chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ ee na Mbaise geenụ ntị abịala m ọzọ taa ihe m ji bịa taa ndị igbo sị gbadụgbadụgba ngwere ya anyụ ngwala nji ihe a la ejikwana ekwe etiga agụ iyi na mmiri wụ ee ya wụrụ ma ihe efuola oke osimiri asị agụ iyi ya je chọwa ya ee okenye anakwa anọ n'ụlọ eghu amụọ n'ọbụ ee gịnị ka m na-ekwu taa abịala m ọzọ iji mata ọ bụrụ ma isonyebele Chief eziokwu bụ ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ of Mbaise ee nke mbụ ihe a wụ ohere ọma i nwere ime nke a sonye nwanne gị Chief eziokwu bụ ndụ ma okwu asị bụ ọnwụ nke mbụ n'ala Mbaise ma egbukwela oge ịhafụ ihe i vu n'obi gị n'ime ihe onyonyo ndị a niile nyere anyị aka ka anyị kwalite asụsụ Igbo ebe ọ gbara ọkpụrụkpụ ebe ọ ga-ebuli ala Igbo elu ndị nwe m na ndị m nwe ndewone okwu m ji bịa taa wụ ihe gbasara ụmụnna anyị niile ndị nọ n'ofesi ya wụ ndị bi n'obodo dị iche iche gbara okirikiri nke ka nke ndị na-agawa ezi bekee ha kpọrọ nwunye ha ha kpọrọ ụmụ ha ha kpọrọ ihe niile nwere ha n'ezinụlọ ha gbafuo ndị bi na mba obodo dị iche iche unu nwe okwu a taa ee ihe m ji bịa taa wụ n'ihi agaala m gburugburu n'obodo anyị niile n'ala Igbo ma n'ugwu ma na ndịda n'ala Igbo chọfụta na Igbo efuola ụzọ ndị Igbo agbafuole n'ụlọ ndị nọ na Lagos ọtụtụ n'ime ha anaghị ekwe ala ụlọ ndị nọ n'Abuja ọtụtụ n'ime ha anaghị ekwe ala ụlọ ebe ọbụla agaduru ha mụcha ụmụ ha nọwa ebe ahụ a jụọ ha ha sị na nwanne ha nwoke chọrọ igbu ha nwanne ha nwaanyị chọwakwa igbu ha na ụmụnna ha chọrọ igbu ha ndụ na agụụ ebe ọbụla a gara hụ ebe a na-achọ na ndụ gaa a bịakwu okwu ndị ka gara obodo oyibo ebe ahụ wụ ebe ka ewu nne egwu furu ị gaa ga-ahụ ndị kpụ ụmụ abụọ ndị kpụ ụmụ atọ ndị kpụ ụmụ anọ ndị a niile ala riele nke ka nke wụ ha gadukwu obodo oyibo ha lọhuo n'ụlọ ha kpata ahụhụ ha bịa zụọ ala ha arụ agbagha agba ụlọ ha zụọ ahịa ha arụ agbagha agba ahịa ha kpatakwa ego ọzọ ha alaghachi ha eje zụwa ala ha zụọ ebe niile ha zụsi ụlọ ha zụọ na Abuja ha zụọ na Owerri ha zụọ na Aba ha gala Lagos jee zụọ akụtuo ya ha gakwa jee zụọ otu mpaghara mmiri nọ jee wuchiwe ha ewuchisechaa ya e lega anya ya ruo oge na-erughị anya a sị anwụọna ha ọtụtụ ha nwụọ ụmụ ha anaghị abịa ụmụ ndị ahụ a kpọga overseas adịghị ka anaghị abịa dị ka ọtụtụ ndị ka nwụrụ ebe ka anyị ha anyị hụrụ ha o daddy we miss you ọ na brochure na akwụkwọ ọ na grama a sụrụ asụ mana ụlọ ukwu ahụ a rụrụ ya gbọtọrọ ala ndị ahụ niile a zụrụ ya gbọtọrọ akụ liile ndị ahụ a gbakeriri ala kpa ha efuo ọhịa m na-ajụ sị lee ọ wụrụ na otu otu nna m ha ji esi Ubakala lọhuo n'ala Mbaise ọ wụrụ na otu a wụ otu anyị ji etoni ọ wụrụ na otu a wụ otu anyị ji ele ala ndị ichie ndị mụrụ anyị ndị nna ndị nna nna kwadoro sị anyị ije biri m na-ajụ sị ọ wụ n'otu a wụ n'otu anyị si emeni ihe ya mere m ji bịa taa bịa na-akpọ oku a ichere ụmụ igbo he ebe ọ bụla unu nọ geene ntị m agwa unu iweta ozi ọhụụ ji dị mkpa ị ga-agbasị ya n'ikuku geene ntị onye na-agba amaghị agba ibele ji eji ya ị ga na america gaa a ga na london gaa a ga na europe gaa eje basaa ebe e mechiri emechi ebe ụzọ ya tere agba ebe ọkụ nọ ebe mmiri gbaga ebe ụzọ ya mara mma ebe na-adịghị ndị ga-abịa tọrọ gị ga-agbachakwa n'ọsọ ga-abịa gụọ maịn ọtụtụ azụọla ala ebe a ga-eli hi na amerịka ọtụtụ azụọla ala ebe a na-eli hi na europe ọtụtụ azụọla ala ebe a ga-eli hi na london ọtụtụ azụkwala ala ebe a ga-eli hi na amerịka na n'obodo niile gbara gburugburu ebe ndị a ga-elicha hi ajụjụ m na-ajụ taa wụrụ ebe ị zụrụla ala ala ndị ị zụrụ na aba na ụmụahịa na Lagos họteelụ ndị ị rụrụ na Abuja ha niile ndị iko kladawa gị la ụmụ gị niile na Amerịka gị la ụmụ gị niile na nọ London gị la ụmụ gị niile ezinụlọ gị niile nọ Canada me na-ajụ gị sị ị kọsawari ole ndị ị kọsawari ole ndị gee ntị m agwa gị onye na-amaghị agba ibele e jee zi ya ya wụrụ ma ị nọwana na-eweta aka na ị ga gaje ịgba afọ iri isii na ise maọbụ iri asaa ya wụ 65 na 70 years ana m agwa gị taa sị ya wụrụ ma ezinụlọ gị niile nọcha obodo ofesi nwanne ị kụọla aka la tipper bu chippings ihe ị ga-eme taa wụ were ọsọ were ije gbawakwa mgbe ihe ede ma ọ wụghị ya nwanne aha nna gị efuole ana m ahụ ọtụtụ ndị na-asị adị ka he na-ala adị ka ụmụ ha na-ala onye nọjuo ya lawa hi na-ekwu ya ọchị na-atọ m ị ma ihe o ji na-atọ m ọchị ihe a wụ asụsụ ndị ohu ohu ọ wụ asụsụ ndị ohu la-eji asụ ọ dị ka he na-ala hi amaghị ebe e chị hi bịa ụmụ ha nọjuo onye nọjuru n'ịkango gee ntị m agwa gị nwa afọ dike anaghị efu la mba dike anaghị anwụ na mba dike anaghị eli ya na mba e nwere ihe e ji mara obodo ihe e ji mara ndị igbo wụ agadi e ji ala ụlọ ọ wụghị ị gaje fuo la mba e jighị ya mara ndị igbo onye igbo wụ agaracha must come back agaracha must go home gee ntị o rule mgbe ị ga-alaghachi taa gawa taa gawakwa ma ị chọghị aha nna gị fuo ma ị chọghị aha gị fuo ma ị chọghị ka e hichafụ gị n'akara edemede nke ezinụlọ gị nke obodo gị nke ala gị gawakwa taa gakwa jee chọọ otu ụzọ were kwota udu gwaju egbukwela oge n'ihi onye ụkpara okpoko gburu ọ kwa ntị chiri ya gakwa taa gawala ụlọ gawa je chọwa ma ike agwụla gị ịmụ nwa ga-eje chọọ onye ga-enọchi anya gị l'ezi gị ma ọ wụghị ya akụ niile ndị ị dọgara anwụ niile chara gị n'obodo oyibo snow niile mara oyi niile mara gị ihe niile ị tara ahụhụ ọbụ niile ị nọ na-anụ mkparị niile ị nọ na-ana n'ikpeazụ ị ga-eta ahụhụ ya efuo ọkpọrọ ya wụ na onye nụrụ na ya gwa ibe ya ya wụrụ ma i mebela otu a gawakwa ngwa ngwa gawakwa ngwa ngwa jee hụ na i dochiri ọnụ ụzọ ọnụ usokwu gị i bisiri i nwere obisiri obi ma ọ wụghị ya ihe niile ị kụrụ lọya gị eriela ya ihe niile ị kụrụ efuola ọkpọrọ ihe niile ị kụrụ ndị iro gị aṅụọ na gị mgbe ahụ olee onye ka ya furu ọ wụ ka gị furu i nweta ozi a gbasaa ya n'ikuku n'ihi na anyị na-eji akụ o- o- o- ọkụkọ sị ihe akwa ebe wụ na ọha nụ olu ya ọ wụghị na aka ji ya ga ịha ya i nweta ozi a gbasaa ya nke a wụ nwanne unu nwoke chief eziokwu ndụ nke mbụ ma okwu asị bụ ọnwụ nwafọ mbaise nwere ozi ya ọ dị n'oke ọha m onye nwere ntị ya nụrụ ndewonụ ee ụwa dị egwu ụwa dị egwu ndewo ụmụ igbo ndị nwe m ya dịrị unu mma onye